Mulungu Namalenga, pamene mukudalitsa maiko ena akunja, musapitirire kudalitsa dziko la Malawi. Ili likhale pemphero la ife tonse.
Mbiri safuta, Ngwazi Prof. Bingu wa Mutharika adali waakulu, olo utapita kunja nkhani yake ukaipeza. Kutseka maso ako pogona mbiri yake ukailota, kuthawira ku maiko akutali m'mabuku akumeneko za masomphenya ake ukazikumana, mbiri ya dziko lino ndi sanza opanda malemu Professor Bingu wa Mutharika, ngwazi yachiwiri ya fuko la Nyasaland, chitsulo cha njanji nthetsa makani a mzungu katswiri, anayankhulako m'modzi mwa atsogoleri athu padzana. kuti vuto la amalawi ambirife sitichedwa kuiwala koma lero pamene tikukumbukira mapwiya muulupale sindikulolani kuti muiwale kuti mukangosamba nkulowa munsewu wa chitipa karonga mwalowa mu ntchito za manja ake ndithu mukangopenya munthu akudumphadumpha amusankhira ku MUST dziwani akujowerajowera zipatso za mifuleni ya thukuta lake Akangoti ndimagwira ntchito ku nyumba ya malamulo, dziwani amabindikira mu nyumba zomwe anamanga ndi luntha lake. Nsanje sachitira akufa. Mbiri ilibe dasitala. Kunena kwa achinyamata a lero ngwazi Prof. Lolani ntchito za manja anga zindichitire umboni aja anali dada. Anamangira Kamuzu nyumba yogonamo kwamuyaya ya ulemu, uku timakuti chitsulo kulemekeza chitsulo chinzake, sanamvere mzungu pomukaniza kuyambitsa feteleza otchipa anamuyambitsa njala yonse balala, uku timakutcha kudziwa chomwe ukuchita, potumbwa edzi anagawa ma arv aulere imfa zodza ndi iyo red card lakata, uwu timautcha utsogoleri wokonda anthu. Ngwazi Professor tiyende pamodzi ndi mtima umodzi aja sanali saizi yanu. Ngwazi Professor Bingu wa Mutharika uja sungamuyerekeze n'tatsogoleri tamabungwe tongopanga phokoso mmawayiresiti. Ngwazi Professor belu suyimba uli pakaliyala aja mbewu yawo anasiya kupanga. Moti ndiunena pano. sindingayiwale kuwauza ana anga kuti chinasesa mavoti Chitipa to Nsanje chokhachokha ana amuna bambo Zonse ndege ndi matrakita a Greenbelt zinasowetsedwa zija zinali thukuta la kulimbika mtima kwake akatundu bwana. Mayi anu achira ku chipatala cha Nkhotakota kaya Nkhatabay achirira mu nyumba zomwe anamanga kudzera m'masomphenya ake. Ndale tazisiyani. Ufiti msamatambe masana. Nsanje sachitira akufa perekani ulemu kwa Prof. Bingu Katakwe. Anagumula nyumba zonse zomangidwa mosatsata malamulo. kuthamangitsa mavenda mu msewu kukana mathanyula kulili kuveka madrayiva ndi makondakta a maminibasi yunifomu uku timakutcha kuswakuswa tutitu anathotha kazembe wa angerezi kukana kugwetsa mphamvu ya kwacha kulili kuopseza kuti athamangitsa timakampani togula fodya fodya ukwereratu mtengo uku timakuti kusenda kusenda ish anawawuza apolisi wakuba wamfuti shutitukiru umbava wonse t Lakata, uwu timautcha utsogoleri wa chitetezo, Ngwazi Professor Shutitukiru aja anali mfumu ya kuswakuswa. Ngwazi Professor uja monga inenso ankadziwa kuti apolisi ngofunikira osamawaphweketsa. Ngwazi achiwiri aja anali makolo. Zofooka mu ulamuliro wawo wosalephera, mwana wokonzedwa papole kulili anthu otsogozedwa kuli chete pa 20 Julaye, Pepani olira pepani. Zolakwika zinalipodi. Anyamata achipani ozungulira ndi zikwanje, mafuta, shuga, magetsi, ndalama zakunja kusowa, koma ndi ndani amene anabadwa mwa mkazi alibe zofowoka ndiyankheni? Ulamuliro wa ngwazi Prof. Bingu wa Mutharika sunali wa angelo. wazi professor bingu wa mutharika monga inuyo ndi akazanuwonso anali ndi zofowoka zofowoka za ngwazi professor bingu wa mutharika zinali zochepa tikayerekeza ndi chake chitukuko komabe sitingazipeputse pepani olira pepani nde lero pamene zilumika zapitapo chipezereni ufulu wozisaukitsa tokhawu ndikuti lero Pamene Amalawi ambiri akubadwabe kukula mpaka kufa mu mdima wa umphawi wadzaoneni, sitingaiwale Prof. Bingu wa Mutharika, malemu, limodzi ndi makosana ena amene anayesetsako kuyatsa nyali mu mdima wathu, achina Mayi Anastanzia Msosa ndi Mayi Ethel Mutharika, malemu, Bwana Dr. Chifundo Kachale ndi Bambo Nyakwawa Usiwausiwa, malemu, Zikomo chifukwa cha chilichonse munatichitira Amalawi, yakanika ndakatulo kufotokoza zonse zitukuko za ngwazi yachiwiriyi zachulukitsa koma ngati pali tsache ninkheni nkasese mwa ulemu ku mpumulo wa bata ngati pali chitchetcho patseni nkatchetche pa nyumba yotsiriza ya bambo pasamere udzu chitsime chimadziwikadi kuya madzi powuma ngwazi profesa bingu wa mutharika uja ankatikonda ngwazi profesa bingu uja sitinamumvetsetse ngwazi profesa bingu uja adali waakulu